a sị m na gọvanọ Charles Chukwuma Soludo na ndị omeiwu nke obodo Anambra mere iwu wee megide ọdịnala obodo n'eziokwu eziokwu na ya ka ha nọ na-akọrọ m akụkọ asị m na nne enu ka gọvanọ Chukwuma Charles Soludo si wee mee iwu n'obodo Anambra na-ekwu n'eziokwu eziokwu na onye dibịa ọwụna ma ọ wụ eze nwaanyị ọwụna a hụrụ oke ite n'aka oke ibubo ya na oke ọgwụ a na-akpọ udu akọ mmiri na eziokwu eziokwu na ya wụ dibịa ya eje nga ma ọ wụ ọ kwụọ ndị Anambra iwu ego 20 million naira ndị be anyị a ka nọ na-agwa m okwu si m na iwu akwụsịghị ebe ahụ na gọvanọ Chukwuma Charles Soludo na ndị omeiwu nke obodo Anambra tiri iwu wee na-aga n'ihu na-ekwu n'eziokwu eziokwu na onye dibịa ọwụna ma ọ wụ onye omenala ọwụna a hụrụ ka ọ na-achụ àjà na mmiri ọwụna dị n'obodo Anambra makwara ebe ọ na-ebusa àjà n'okporo ụzọ nke obodo Anambra niile na onye ahụ ga-akwụ iwu ego nke 20 million naira ma ọ bụ ọ kpụwa isi o ji eje nga arọ na eziokwu eziokwu ndị be anyị ghọchanụ ntị unu nna m gwara m na eze ebi ikpe n'otu ọnụ na ịnụ n'otu ọnụ ịgba n'otu aka ịnụ n'ọnụ naabọ ịgba n'aka naabọ wee mara ihe ị ya-ekwu na nna Igbo ndị be anyị kwa agwa otu e hụrụ na agha eke na ya ka m nọ wee riwe oriri maka na ama m na ihe anaghị eme na nkịtị na e nwere ihe mere ede ji bee nwii m wee jụọ ajụ na government house nke obodo Anambra na ya ka nnụnụ mgbaama na ya nwoke obi nọ wee kọwara m akụkọ ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ mgbe o ji kọchara m m gbaa n'aka naabọ kwee n'isi Igbo ndị be anyị ya ka m nọ n'ụlọ wee buru oke ekwe m pụta m sị ka m bịa gwa ndị dibịa niile nọ n'obodo Anambra ha na ndị eze nwaanyị na eziokwu eziokwu na ọ kwa onye kpara nkụ ahụhụ sị ngwere ya bịara ya ọrụ Igbo ndị be anyị ghọchanụ ntị unu ka m gwa unu okwu nna m gwara m n'eziokwu eziokwu na ọ na-eme ọrụ dibịa kwụtawa ụgwọ n'obodo ofeke akpaa nzu n'anya si na ya na-eme dibịa mana ndị mbụ na ndị egede si n'eziokwu eziokwu na ihe o ji adị mma izonahụrụ ofeke ọgwụ wụ na ọ na-eme ofeke mara ọgwụ mmadụ agwụ n'obodo n'otu aka ahụ na ọ na-eme ofeke mụta ịta atụ osisi agwụ n'ọhịa na nna Igbo ndị be anyị ọ wụ ya ka ọrụ dibịa bido kwụtawa ụgwọ na ala Igbo be anyị na eziokwu eziokwu ụmụ ofeke kpaa nzu n'anya nyara akpa dibịa sisi kpọwa ha ọbara tule osisi ọwụna ha hụrụ n'obodo ha amaa ya akwa si na ọ wụ arụsị na nna Igbo mụrụ nze mụọ na ya ka ha wụ ndị ofeke dibịa nọ wee hapụzi omenala wee mewe omenelu n'obodo na-agwa ụmụazị na ha bịa buru oke ite buru oke ibubo buru udu akọ mmiri na ọ ya bụ oke ọgwụ ego na-eme nwa ogbenye ọ wụrụ ọgaranya n'obodo na ọ wụzighị aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ n'obodo na ya ka ụmụ okorobịa obodo anyị nọ wee chịrị aka naabọ na ụkwụ naabọ wee n'ọgwụ chehụzie na ọkụkọ a gwọtara n'ọgwụ na-eso ọgwụ ana eziokwu eziokwu ndị be anyị na ya ka ha bụ ndị ajọ dibịa nọ wee tinye ụmụ okorobịa obodo anyị ajọ ije n'ụkwụ o nwezi onye chọrọ ịgba bọị n'obodo enweghị nwata chọrọ ịmụ ọrụ enwekwaghị nwata chọziri ịmụ ka e si azụ ahịa onye ọwụna na-achọzi ego mbute e si be dibịa ukwu e fee na be dibịa nta n'otu aka ahụ ka ntọrọ mmadụ si wee bido n'obodo a na-atọrọ ụmụ mmadụ a na-egbu n'ike ndị ebeji isi ha ndị ebeji ara ha ndị ebeji akpa amụ ha o wee wụrụcha ihe ọgwụ na-eri ụmụazị ji achọ ibute ike na nna igbo mụrụ nze mụọ ọzọ kwana ihe a ka gọọmenti Anambra hụrụ wee gbaa n'aka na abụ na ya ka ha nọ wee si n'eziokwu eziokwu na agbaghị ụzọ owere mgba na ọ naghị echi na ọ na-emekwa ihe ọjọọ gbaa ahọ ọ wụrụ omenala e wee kwadobe ime iwu igbo mụrụ nze mụọ ọzọ na nna anya nna m gwara m n'eziokwu eziokwu na agbara agbara fere oke ọ wụrụ ara ọkwa ya ka m ji na-agwa ndị dibịa na ndị eze nwaanyị nọ n'obodo Anambra na eziokwu eziokwu na ọkwa na onye kpara nkụ ahụhụ sị ngwere bịara ya ọrụ na mgbe ọtụtụ n'ime ha pụtara n'ihu efere mba ụwa na-agwa ụmụazị Yahoo ha na-agwọrọ ọgwụ na mgbada kwụọ ụgwọ na ha wetara ha 10% ka gọọmenti maara n'eziokwu eziokwu na ihe ha jizi ike dị n'ọdịnala were eme wụ 419 na oyibo kpọrọ fraud ma ha makwa ama na ya bụ ihe megidere iwu obodo n'ezie ndị be anyị m agụkwanụ one ghara one ọkwa n'obodo Anambra ka otu dibịa buru akpakara kee ya akwa red bi ụmụ mmadụ sị ha na ịchaka mmụọ na mmadụ na eburu ya naruo obie na ọ ya enwe ego ụmụazị wee buru naruo obi ha ego ha ahụhụ o wee wụrụ ka e si gwuo ha wayo azụ okwe eri okwe igbo mụrụ nze mụọ ọzọ n'otu Anambra ahụ ka okorobịa dibịa pụtakwa n'ihu akwụkwọ na-agwa ụmụ agbọghọ ndị be anyị na-agba ashawo na eziokwu eziokwu na onye ọwụna anaghị enweta customer na ha bịa na ya agwọrọ ha ọgwụ ka ike kporo ha ọkụ o wee wụrụ ka ha wụ ndị ọdịnala si akwado ajọ ndụ n'obodo o wee wụrụ ka ana si wee rụọ n'eziokwu eziokwu ndị be anyị hụchaanụ ntị unu nna m gwara m na okenye ọwụna sị na ọ ma ihe bụ eziokwu n'obodo ịma na o so na ana adịghị mma m wee na-agwa unu ndị dibịa Anambra ndị ọdịnala nọ n'obodo Anambra na eziokwu eziokwu na unu hụchaanụ ntị unu hụchaanụ ntị unu ka m gwa unu eziokwu na eziokwu eziokwu o doro unu anya na ọtụtụ n'ime unu na-agwọrọ ndị omekome ọgwụ n'obodo na-enye ndị ana adịghị mma nkwado na ya ka ọtụtụ n'ime unu nọ na-agwọrọ ndị ohi ọgwụ egbe n'ezie ha ji eje wee na-ana na-agwọrọ agahụ ọnụ ọna nke wụ na onye omekome ọwụna ejideziri n'obodo ya-akpọrịrị otu aha dibịa ma ọ bụ abụọ na-enye ya ọgwụ o ji eje were ana ọkwa nke a ka gọọmenti hụrụ n'anya wee kwere n'eziokwu eziokwu na ana adịghị mma na ọkwanụ uru unu na obodo na-agba aghara na aka unu ndị ajọ dibịa dị ya hụchaanụ ntị unu igbo mụrụ nze mụọ ọzọ na nna anya ndị be anyị ọkwanụ mmadụ nwe ọgọdọ ewu na-ata n'obodo ọkwanụ arụ ndị a na-eme n'okpuru ọdịnala n'obodo Anambra ka executive governor of Anambra State Governor Charles Chukwuma Soludo na wee tinye iwu gbanyere ọdịnala ka a mara ma ihe ọjọọ ya ebenata n'obodo n'eziokwu eziokwu ka ewepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ n'eziokwu eziokwu ndị be anyị esokwenụ m na ndị kwenye na omenala ya ha ana ana n'obodo mana asị m n'ezie na ajọ omenala ya anakwanụ maka na ya ha nọ na mmehie ka amara wee baara anyị ụba ọkwa n'ihi ya ka m ji na-agwa Governor Charles Soludo na eziokwu eziokwu na onye dibịa ọbụla ma ọ bụ onye amaala ọbụla ọ hụrụ ka o bu oke ite buru ibubo buru udu akọ mmiri ejiri mmadụ wee gwọọ na ya tụọ ya nga na eziokwu eziokwu na ihe dị njọ dị njọ n'otu aka ka m ji na-agwa ya wụ executive governor of Anambra State n'ezie onye ọbụla ọ hụrụ ka o bu isi mmadụ n'akpa ma ọkwa na ka o ji ihe ọ wụ na oyibo kpọrọ parts mmadụ n'aka ya na-abụ n'obodo Anambra n'ezie sị gbuo ya egbuo maka na o bu isi achọ isi ya ajọ ihe nna m gwara m n'ezie na onye isi na-awa aja ya ji ewere nke ya chụọ na ihe o bu n'elu ubu aka ya awụhụ okpokoro chaa igbo ndị be anyị na nna anya nna m gwara m n'eziokwu eziokwu na ọ na-eme ofu mkpụrụ aka rụta mmanụ o zuo ọha niile ọkwa n'ihe ka m ji na-ekwu n'eziokwu eziokwu na o dokwanụ m anya na e nwere ndị ochie dibịa ji eziokwu were eme ọdịnala were aka nkwụmọtọ na ikpe nkwụmọtọ wee buru ọhọ n'eziokwu eziokwu ndị be anyị agbago mbọ ọtụtụ n'ezie ma hụ n'anya na ihe ha na-eme mara ha ama na anatara chi awụhụ ọgwụ na ha kwụkwara aka ha ọtọ were eme ọdịnala ma ajụ m na-ajụzi n'ezie wụ kamgbe arụ niile a na-eme n'obodo Anambra gịnị ka ha mere gịnị ka ha kwuru maka na a hụ ekwughị ọ ya na-egbu okenye n'obodo ekwuzie anụhụ egbuo nwata ajọ nga na nga n'ezie eziokwu eziokwu igbo ndị be anyị rụchanụ ntị unu Soludo nwa Mgbahọ biko gedo m ntị n'ọnụ nna m sị m na ebe a na-agwọ nsị odo anya na anaghị eti ya ose ọkwa n'ihe ka m ji na-agwa gị na iwu nke abụọ ahụ gị na ndị omeiwu nke obodo Anambra mere n'obodo gbasara ịchụ àjà na eziokwu eziokwu na anyị enerukwana ya anya ma kpatụ ya aka oyibo kpọrọ amendment maka na aja awụhụ ajọ ihe na eziokwu eziokwu gọvanọ Soludo aja dịwakwanụ mgbe gboo ochie dibịa ọbụla bi n'obodo kwụwara aka ya ọtọ wụ aja ka o ji biri maka na ọ na-eme a na-achụ aja ikpe a na-ama ndị mmụọ ọkwa n'ihe ka m ji na-agwa gọvanọ Charles Soludo na eziokwu eziokwu ka e neba ya iwu nke abụọ anya na o megidere ọdịnala na eziokwu eziokwu na ya ka nọ na-ekwu n'ezie na ọ ya aka mma ị sị dibịa na-eje na mmiri achụ àjà na ọ chụchaa àjà ka o dozie ihu mmiri ọ chụrụ àjà ọfụma na eziokwu eziokwu na ọ wụhụ ofu onye na-echu mmiri karịa ị sị sị achụna àjà na mmiri chaa chaa chaa na ya ihe dịkwara ka ị sị ụkọchukwu ya edona mass n'ime ụlọ ụka n'otu aka ka m ji na-agwa gọvanọ Charles Soludo na eziokwu eziokwu na ọ ga-aka mma ịkpara ha ndị dibịa na ndị eze nwaanyị oke ana ebe a ga-achụdebe àjà maka na ọ dịghị mma ebe ọbụna dibịa hụrụ o dobe àjà n'obodo gbanagbana fere oke ọ wụrụ ara ma igbo mụrụ nze mụọ ọzọ rụchanụ ntị unu eziokwu na-akwụ ọtọ m ji agwa gọvanọ Charles Soludo na anụkwana m ebe ọ nọ na-ekwu na Anambra steeti wụ Kristian steeti wee nekọta ya wụ okwu m sị na ọ dara ada okwu na ya pụnatawa n'eziokwu eziokwu na omenala adịgwo gboo tupu oyibo wee weta ụka n'ala Igbo be anyị na eziokwu eziokwu Soludo nwa Mgbahọ omenala tọrọ nna mụrụ gụ ma ya họzie gị wụ nwa nyaahụ ma ga arakọ na ekwensu na chineke na enweghị ihe na-esere ha chaa n'eziokwu eziokwu igbo mụrụ nze mụọ ọzọ rụchanụ ntị unu Soludo nwa Mgbahọ ejikwana n'iwe odudu akpọ yọghọ ya ọkụ n'eziokwu eziokwu ma gụ mara amara na ihe dị be odu na ọ dịkwanụ be ọgịnị iwu ndị anyị na-emere ndị ọdịnala nọ n'obodo Anambra ọ ya-adịkwanụ mma ka i mekwere ndị ụka nọ n'obodo Anambra maka na omekome ahụ dị n'ọdịnala dịkwa n'ụka ihe ọbụla nwere orijinal nwere adịgboroja dị n'ime ya n'eziokwu eziokwu Soludo nwa Mgbafọ e sị na ndị dibịa nọ n'obodo Anambra ya-eje gbara fọọmụ rejista n'otu aka ahụ ọ ya-adịkwanụ mma ka ndị ụka nọ n'obodo Anambra gbarakwa fọọmụ rejista n'eziokwu eziokwu ka ihe onye na-eme doo anya n'obodo ka a mara nke onye na-arụ na-agwa gị Soludo nwa Mgbafọ na i mere ndị ọdịnala iwu ma ọ bụ na i meghị ndị ụka iwu n'eziokwu eziokwu na ọ dị ka ebe di nwe ụnọ pụtara họrọ ụmụ ụmụ gbuo ichi họrọ ụmụ ụmụ chie ọzọ na-ekwuzi nekwe ụmụ ya ndị a hụrụ n'anya na-ekwu nekwe ndị a kpọrọ asị onye makwanụ isi ya-echi eze echi na ya ka m ji na-agwa gị ka ị neruo ya wa iwu anya i mere n'eziokwu eziokwu metụ ya aka dịka oyibo si wee kpọọ ya amendment na-agwa unu ndị omenala dị n'obodo Anambra ya na ndị ụka na ọma akwa asa ahụ n'obodo ya mara onwe ya omemma na-emere onwe ya omenjọ na-eje emere onwe ya ignorant of the law dịka oyibo si wee kwuo is never an excuse onye jebe nga ọ na-eje n'isi onwe ya ọkwa ọja duru m jebe